anọ m na eh, ka afa village a papa Ọba Ofemmili Ọba Ọba Ofemmili Ọka North local government Mhm, ka m nọ right now ị ma o nwere video anyị fụrụ na-etrend online gbasara one of our brother bụ onye igbo ndụ ndụ Fulani herdsmen dịka anyị si fụ na social media ji mma were gbuo the young boy anyị fụkwara nwatakịrị nwaanyị kwụ n'akụkụ ya na-ekwu okwu so nwatakịrị nwaanyị anyị fụ na-ekwu okwu bụ ọ daddy ya bụ ife a that lady ahụ ị fụ na-ekwu okwu na papa ya ebe a according to what happened na ọ dụ two girls not only that girl mana ha nọ n'ụlọ ọgwụ but i will still even go that place so before i continue say what i want to say ka anyị nụ from his father before anything so sir biko can you tell us what really happened uh, on on friday Friday, yes. yes. Uh, that my daughter now nwa nwaanyị anwa bịalụ bịa weluche nni ha ga-eji maka o nwere onye ọ na-aserve e nwe ebe ọ na-amụ ọrụ ọ na-aserve mmadụ ya na ọyị ya nwaanyị eh, ha naabọ na-alụ ebe ahụ so ha wee bịa ka ha welu nni a ka ha wechara on the way going back ka ha na-echighazi azụ wee si gbazi ụzọ si eh, ebe n'ebe old eh, eh, post office road going to Ezu bridge to Mgbakwụ that Purity road ha lutezi ebe a on the bridge ndị Fulani kwụsị ya akwụsịba with that bụ ọkada pawa n'evie n'evie yes ndị ọna with ọkada pa ha sị ha kwụsị onye ọkada sị na ọ kwa ndị adị ya na ọ kwa ndị ndị ntọrọ dị ihe a so akwụsị ya command ya ha lituo ejide that ụmụaka naabọ ahụ ụmụ nwaanyị naabọ ụmụ nwaanyị naabọ ụmụ obere ụmụ agbọghọbịa naabọ ahụ wee sị eh, onye ọkada ya jee gota ha siga maka ha ji onye ahụ ebe ahụ onye ọkada ejebe igote asị onye ọkada asị ya gbaba ọsọ kịta nwatakịrị agba ọsọ kịta ajụọ ya ajụọ ụmụaka na ya eje gote siga ahụ ka ya chigata o wee jee gota siga ahụ gota ha siga Benson gota ha igbo na anwụrụ na ọtaba snuff ha na-akpọ n'imi gotacha ya were kpụzie fa n'atọ wee jebe mana onye machine asị ọ bụrụ na ya gbaa ọsọ dịka ihe ọ na-agwa ụmụaka ahụ oge ha nọzi ebe e ji- ebe e ji fa na asị mgbe ahụ nya jelu igota ọtaba anwa na siga na ihe ndị ọzọ ka ya gbaa ọsọ ajụọ ya ajụ ụmụaka naabọ anwa nya mere ya ji wee chigata azụ ajụọ ya ajụ ụmụaka ya na ya ya wee chigata azụ gbaa ha jebe ebe ahụ wee luozi next day madam ha wee chee ya ka ha nata etu a si kwu ọ bụrụ na ha anata ha wee kpọba na phone phone line agaghị aga o wee welu machine ọzọ wee bịaba then ọ bịazi mụnwa na-anatazi ebe m je n'ugbo natazi afụ ha ajụọ njụ ha ka ezi onwekwa nwekwara ọ sị m ya na ọ dị mma ndị be nyiricha ọ sị m bịa nso m bịa nso ọ sị m na-ekwu ihe mee mụ na-ekwu ihe mee na ha kpọọ na line line aga aga ya wee sị ka ha were ụkwụ agaba mụ na ihe ụmụaka kpọrọ na fon na-agwa ya sị na ndị fulani jide ha ka ha na-anata mgba ha n'atọ na-akpọ ha nọ ya n'ime ọhịa na-asị ha weta 10 million naira na ọhịa ha ya ga-eweta nne na nna ha ga-eweta ha sị papa ha enweghịkwa ego etibe ya ihe si achọta so

chọgide oo ọ bụ na anyị nweta ha n'ụtụtụ ka ha bịaziri ka ha bịa buru ego okay n'ụtụtụ ka ndị fulani ahụ bịazi ka ha bịa buru buru ego ego anyị si anaghị ebute ya okay unu agwago fa na oge m ga-enyefe Ee, ego anyị ebi- ebinye ha ego so ka ha bịaziri ka ha buru ego ahụ anyị wetara onye ọkada na onye ofu sekuriti ihe nya onye meshin na onye ofu sekuriti ihe ọ bịazie etu o buru ego ahụ onye meshin ahụ wee bịa ma bute ofu onye tụọ ya n'ala nya na ya nụba ọgụ onye nke ọzọ nọ second person onye nke ọzọ onye onye fulani a gbaa egbe gbabazi ọsọ onye sekuriti gbaba ya egbe ọ gbataha ya ọ gbafuo jide nke na-ekwe na chi okay so ha jidego ofu onye fulani ha jidere ya ha jidere ya ha jidere ya mbọsị ahụ enwere ka njọ bụ ha jidere that onye fulani ahụ onye ahụ bụ onye fulani exactly onye fulani ọ dịha anụ igbo okay ọ dịha anụ igbo mm-hmm. and ọ bụrọ onye igbo mm-hmm. okay mana onye fulani ka ọ bụ ọ dịha anụ igbo hausa ka a si asụ ya asụba hausa ọ sụba hausa nsogbu azụ ekwekwe ihe ekwekwe ihe ekwu etu a ka a si wee wee wee nọdụzie ebe ahụ ọnụnụ ọzọ ndị sekuriti sị na anyị nabazie anyị naba na anyị atago afụfụ anyị anọgo two days ebe a anyị erihọ nri anyị aṅụrọ mmiri so anyị nọ n'ime ọfịa anyị naba so anyị wee naba so wee bute ha na-akpọsa ya na fon si anyị bute that 10 million that ego ahụ ihe ahụ ife anyị bu okay ọ bụ na unu ejidego ofu onye otu fa Ee, fa ka ha- na-akpọkwu na fon yes si kpọpụtala ha onye a anyị okay so kpọpụta onye otu fa ahụ unu eh, ndị sekuriti ji ji

onye onye so si kpọpụta boundary na o nwere mmiri dị ọ sị na ọ dị ebe a ha na-akpọpụta ka ha na-akpọta ka a fụ na nọ ndị ka ha na-abịa onye ka a na-abịa ma badi wee nyegodo ụmụaka a fonu ka ha kwuo okwu ka ha ma na ha dị ndụ so ụmụaka a kwuchaa okwu kwuchaa okwu ọ bụ na ha dị ndụ so e wee sị okay ha kpọpụtazie nwatakịrị ahụ ebe dị etu ka ha nwa kpọpụta nwa onye nke a na-akrọsa mmiri ka a ha onye nke ka ọ na-akrọsa mmiri ka a ma na a hana ha sị mba na ebugodo ụzọ hapụ onye nke ha ji so anyị wee natabazie ha sị anyị nabazie so ihe ọzọ nụzi bụ na eh, ụmụaka m a na-akpọ m na-asị m na ọ kwa mbọsị mbọsị mọnde ka e nye ha last day ọ bụ na ewetaghị ego ugbu a anyị etigo gị emelugo ha alụ too much ha adịzi weak adịzi weak so n'abalị oge ha na-agbazi ọsọ a na n'abalị the next day a sị na a ya-egbu ha nke nwoke agbapụ ọsọ gbakata chigha azụ gbakata chigha azụ sị na ya gbapụ ọsọ ebe ndị a na-ala nke nwoke emego escape kwa gbaa ọsọ gbaa ọsọ yes wee ruo na mmiri ahụ osedo ya cross o cheta ụmụaka ada nke nwoke ahụ o gburu egbu ee o cheta ụmụaka sị na ya naluo kịta nụ a jụọ ya ese ụmụaka a jụọ ya ese ụmụaka na ọ nachiatakwa azụ ha ka na-alakwa ụlọ ọ nachiatakwa azụ bịa tie ndị a aka n'alụ sị ka ha gbaa ụmụaka ha agba gbagide gbagide cross mmiri anwa oge ha crossziri mmiri anwa ka ha gbabazikwa ọsọ nekwa ndị Fulani ahụ ebikwa ha n'iru kpọchiakwa ha azụ wee tie eke tie ha ihe tie ha tie ha unu ga-adị ndụ ticha ha ticha ha timelụ ha alụ wee wee kebe ife ụmụaka kịta ihe e melụ ha ebe then ha wee kpụrụzi ha wee nachiakwa ebe ahụ asị wee mgbe ahụ ọ dị ka ọga ha je toilet ọga ndị Fulani ahụ before ọga ndị Fulani ahụ abịa ndị Fulani ahụ ajụọ ajụọ nke nwoke sị ya ha ya-egbu ya ka ọ ka ha gbuo ụmụaka naabọ
oke ndị Fulani ahụ jụrụ that young boy o gburu sị onye agbuo ha ka ha gbuo mmadụ ndị a na ndị a kee ndị ọ dị ya ka ha gbuo na ha igbu na-ahụ mmadụ akwa ị ghọta

ọbara ju ha ahụ ha eyizikwa akwa ha dị naked alụ na ha na-amazi papa ha na-anyụ amịrị amịrị ka ha na-anyụ papa papa papa na alụ so gbuchazie mgbe ha na-egbuzi onye a ka onye na onye isi ya jere ịnyụ nsị ji wee pụta wee babara ha mba wee babara ha mba wee sị ha ọkwa ha sị egbuna onye a ọkwa ya sị egbuna onye a Akwento nwa nwoke onye isi fa na-aba ya mba Na- na-aba na-aba na-aba- ndị obere ahụ mba ndị na-aba ndị ahụ gburu that young boy mba ee kwa ya sị ha egbuna onye a ka ha ji wee gbu ya oke ha egbue na ha gbubezie wee akọmasizie ụmụaka naabọ ha jikwa handcuff n'aka ha gbara ọsọ na ha nawa Ha nọwa. mana ndị security release godata onye ahụ ha ji a sị na that boy amaghị how manage o ji wee chigata ebe a ha na the boy gbara ọsọ with the handcuff

Okay. ife a bụ first time ụnụ ịnụ na ndị Fulani na-enye nsogbu mba ahụ ha na-emeli eme even ebe nri distance ha na-eme ya oge ha na-emebu eme ihe ahụdụ first time or second time mba ha na-eme ya before ha na-eme ya ogologo ụzọ a na-atụzi ya egwu atụzi egwu mmadụ ga n'ime ije ọrụ n'ime ime farm na-atụzikwo ndị mmadụ egwu ife a na-eme na Anambra State biko nụ ee eh, onye na-achị Anambra State biko ị ga-eneba anya n'ife a ọ dịgo too much ụmụnne anyị gazi ọrụ ugbo and ụmụaka ahụ eh, nwatakịrị ahụ e gburu tata ka kpọ na phone si na na-achọ ka ebupụta ya from mortuary ka ebu na ebe be nna ya si m onwe ya si na onwe o nwerọzi ego dị n'aka o nwezi ego m ji o nwerọ ego m ji m mecha ụnụ ga-akpa account number ụnụ ụnụ ga-akpa account number ụnụ eh, biko ee eh, how many days ka ndị a nọ n'aka ndị Fulani a how many days ka ụmụ nwaanyị naabọ geenụ ntị geenụ ntị ee eh, ụmụnne m ndị Igbo geenụ ntị geenụ ntị ee eh, that young boy ị fụrụ ha gburu bụ onye ọkada ka ọ bụ onye Ugbene two girls mana sọsọ ofu nwatakịrị nwaanyị ka ị fụ na social media o nwekwa the other girl and which is m ma aga na hospital I will meet them one on one so ha nọgo na hospital kwa five days ụmụ nwaanyị a kịta ị fụrụ ha nọgo na hospital five days because arụ adịrọ fa n'ihe ha gabiga n'aka ndị Fulani herdsmen bịara n'ala Igbo ebe a Anambra State now o kwugo okwu ma bee ego o ji eji wee kpọpụta ha n'ụlọ ọgwụ ma ego treatment and everything ma ego mortuary ma onye nke ọzọ a ego adịrọ

nwa afụ what happened and eh, mgbe o jirikwara onye awụsa ahụ onye fulani ahụ ọ confirm na onye a bụ complete onye ugwu na ọ bụrọ onye igbo na-eme this thing so biko nu our governor please you need to do something about this ndị village ara abazi ime ubi n'ime ọfịa akọzi nri ha na-atụzi ụjọ

in Nigeria most especially Christians and o nwere nwatakịrị si nata obodo oyibo ọfụụ o jechaa Ọka na ọ jeje gotachi ihe na-anatazi pụta na junction na-ebe na-ebe gara ọba eji ebe a ka ha nọ wee jide ọ bụ na ọ wind glass ya up a kụwa glass ya kpọọ that boy that man kpọba ime ọhịa ha gburu ya egbu look at what is happening in Igbo land look at what is happening

I will go to that hospital biko no this family need help the lady nọ na hospital ga-akpọ account number ya make una help them send the ego ha ga-eji were mana ma okay ha nara phone nwere account number so ọ ga-akpọzi account number biko onwe ndị chọrọ onwe help biko send them to their send to that account number I'm not trying to send for me send to them ka ha jiri ya ma ụgwọ ụlọ ọgwụ ma ego ha ga-ejipụta ma onye nke ọzọ na mortuary but this guy this guy nke e gburu egbu this guy in fact I don't know what to say this guy is a hero no matter
this young boy o ji mma gbu kama onye gbuo ụmụaka a sị gbuo ya kama onye gbuo ụmụaka a sị gbuo ya and the guy bụ the first time ha jidere these people o zikwara that guy o buru na-agba ọkada sị ya jee gote ihe siga o jekwa o nwere opportunity to run away but ọ sị na ọ na ọ gbaa ọsọ kee maka ụmụ nwaanyị a naabọ kedu ihe a ga-ekwu ọ return kwa back and after everything kwa o mechara gbuo this young boy so let me end this here so sorry for what happened i will go to that hospital and i will i will i will come back again